Imreoir gortaithe. Bhí an lá mór tagtha, cluiche ceannais an chontae san iomáint do mheánscoileanna. Bhí Scoil Mhuire le haghaidh a chaitheamh ar fhoireann Choláiste Phádraig. Bhí na mílte daoine bailithe ar an seastán mar lucht féachana le tacaíocht ghlórmhar a thabhairt don dá fhoireann. Bhí uimhir a 7 ar dhroim Eoin agus bhí sé ag imirt sa líne leathchúil. Thosaigh an cluiche ar luas lasrach agus bhí scóranna á n-aimsiú go héadrócaireach, tapa ag an dá fhoireann. An scór tar éis deich nóiméad ná cúl agus trí chúilín ar son Scoil Mhuire agus cúl agus cúilín ar son Coláiste Phádraig. Bhí an liathróid buaite ag céile comhraic Eoin agus bhí a fhios ag Eoin go mbeadh air srian éigin a chur air nó gheobhadh sé scór. Rinne Eoin iarracht gualainn a thabhairt don imreoir eile ach bhí sé réidh d'iarrachtaí Eoin. Thug sé gualainn ar ais do Eoin chomh láidir céanna leis agus bhuail an bheirt acu le chéile go trom. Ghéill cosa Eoin do chumhacht an teacht le chéile agus i bpreabadh na súl bhí sé sínte ar an talamh. Lean an t-imreoir eile ar aghaidh agus d'éirigh leis an sliotar a sheoladh go gleoite thar an trasnán. Ba léir ansin go raibh Eoin gortaithe go dona mar bhí sé fós sínte. Rith bainisteoir na foirne amach chuig Eoin bocht agus chuir an réiteoir stop leis an imirt mar bhí sé chomh buartha sin faoi Eoin. Ní raibh Eoin ábalta seasamh. Bhí ar mhuintir an otharchairr teacht amach ar an bpáirc leis an scéal a fhiosrú. Chonaic siad go raibh cos Eoin ag at go gasta agus nach raibh solúbthacht ar bith ina chos. Bhí siad an-bhuartha go raibh an chnámh briste. Mar sin, chuir siad an buachaill bocht ar shínteán agus isteach san otharcharr leo le hEoin a thógáil chuig an ospidéal áitiúil. Faoin am a tháinig a trí a chlog bhí Eoin ag teacht isteach doras an ospidéil lena bhainisteoir. D'fhág sé an cluiche le cinntiú go raibh Eoin ceart go leor. Bhí fógra mór, Timpiste agus Éigeandáil, ar crochadh ar an mballa agus bhí beirt eile suite sa seomra feithimh. Bhí cos gortaithe ag fear amháin agus bhí bindealán ar a cheann chomh maith. Bhí lámh nimhneach ag an bhfear eile. Mhínigh bainisteoir na foirne an scéal do dhuine de na banaltraí agus dúradh leis suí síos agus go bpléifí le Eoin nuair a bheadh na dochtúirí réidh. Tar éis dhá uair an chloig tháinig banaltra le súil a chaitheamh ar Eoin. Bhí aghaidh ríastraithe ar Eoin agus bhí sé soiléir go maith go raibh sé ag fulaingt leis an bpian. Ní mó ná sásta a bhí bainisteoir na foirne. Tharraing sé aird na banaltra ar an gclog agus d'inis sé di go raibh Eoin bocht cráite leis an bpian le dhá uair an chloig anuas. Bhí an bhanaltra féin cráite le hothair éagsúla ag tabhairt íde béil di. Bhí liosta á léamh ag an mbanaltra agus bhí sí ag cinntiú go raibh gach rud air clúdaithe aici ina himscrúdú ar Eoin. Dúirt sí leis go mbeadh ar na dochtúirí x-ghathú a dhéanamh ar chos Eoin. Bhí a fhios ag Eoin go raibh a chos briste gan x-ghathú a fháil. Chuir na banaltraí plástar air a luaithe agus a bhí an x-ghathú déanta. Nuair a chuaigh Eoin isteach chuig an dochtúir leis an x-ghathú a phlé an chéad cheist a bhí aige ná an raibh sé briste go dona. Chuir an dochtúir an x-ghathú in airde ar scáileán agus thaispeáin sé na fadhbanna agus na pointí dóchais go léir d'Eoin. Dúirt an dochtúir leis nach raibh a leithéid de bhriseadh maith ann. Ach bhí an t-ádh ar Eoin mar ní raibh dochar ar bith déanta do na ballnaisc ná na teannáin. Lig Eoin osna faoisimh as, agus d'fhiafraigh sé ar an dochtúir cathain a bheadh sé in ann dul ar ais ag imirt iománaíochta. Dúirt an dochtúir go mbeadh ar Eoin ar a laghad cúig mhí a thógáil mar shos ón spórt. Tháinig Eoin amach agus thaispeáin sé an plástar ar a chos don bhainisteoir. Mhínigh sé go raibh a shéasúr iománaíochta thart don bhliain seo agus go mbeadh air cúig mhí a chur isteach leis an gcnámh a leigheas. Ghabh an bainisteoir comhbhrón le hEoin. Bhí trua mór aige don bhuachaill bocht. Bhí Eoin suite ag smaoineamh. Cad a dhéanfadh sé anois idir an dá linn? Seans go mbeadh air ficheall a imirt leis an am a chur isteach. Ní raibh sé ag súil leis ar chor ar bith.